Bhuel tá mé ag fágaint Daingean Uí Chúis anois ag dul thart Tigh Tábhairne Uí Fhlatharta ansin agus ag fágaint Baile an Daingin agus Féile na Bealtaine. Táim ar an mbóthar ceart go dtí Trá Lí anois agus féile na Bealtaine 2026 agus tá sé thart. Luan na mBanc atá inniu agus so tá an féile thart agus Bhaineas an-taitneamh as an deireadh seachtaine agus an rud is mó ná b'é an chéad uair le cúpla bliain is dócha gur chaith mé cúpla lá just ag labhairt an Ghaelainn. amháin ar feadh trí lá, go dtí an pointe ansin go raibh sé deacair aistriú ar ais go dtí an Béarla. Agus níor bhraith mé an mothúchán sin le tamall agus bhí sé go hálainn, an mothúchán sin go raibh mé. i domhan agus i saol nach raibh aon teanga agam ach an Béarla, ach an Ghaeilge, agus bhraith sé go hiontach agus bhí sé saghas ait nuair a bhí mé sa café agus bhí rud éigin le fáil agam agus bhí mé ag labhairt Gaeilge agus rith sé liom, ok, tá mé ar ais sa domhan nach bhfuil daoine ag labhairt Gaeilge, tá siad ag tnúth le Béarla. Agus is annamh a tharlaíonn sé sin but tá sé go, just táim ag féachaint ar an radharc álainn Daingean Uí Chúis anseo agus an óstán ansin. Agus tá sé deacair an baile seo a thréigint ag deireadh an deireadh seachtaine agus tá sé deacair an baile a fhágaint mar is saghas áit draíochta, agus tá sé chomh deas compordach agus domhan eile atá ann you know agus ehm yeah cuireann déanann sé maitheas dom ach yeah so rith sé liom gur mothúchán nua a bhí ann just bheith i domhan eile agus nuair a bhím ag labhairt Gaeilge is duine difriúil mé. B'fhéidir gurb é an fíordhuine atá ann nuair a bhím ag labhairt, ag labhairt Gaeilge. Mothaím difriúil nuair a bhím ag labhairt an Ghaeilge. Is dócha go ndéanann sé saghas programming ar do intinn agus nuair a bhíonn tú ag iarraidh rudaí a chruthú agus mar sin tá do intinn ag oibriú go difriúil. Ó tá an radharc sin go hálainn ag teacht amach as an Daingean agus an Cnoc Conchúir. Dhéan mé an cinneadh gan dul ar an Conor Pass inniu mar just ó thaobh sábháilteachta tá a lán bháisteach agus scamall so dhéan mé an cinneadh nach é sin a dhéanamh inniu ach tá sé go hálainn anseo go maith ach yeah so bhí mé ag dráma na gCleasaithe so sin grúpa dráma trí Ghaelainn atá mar bhall de i mBaile Átha Cliath agus chuaigh seachtar nó ochtar tuairim is ochtar dúinn anseo go dtí an Daingean don deireadh seachtaine agus bhí b'fhéidir deichniúr eile a tháinig a tháinig le grúpa eile so bhíomar le chéile don deireadh seachtaine agus ag labhairt Gaeilge an t-am ar fad agus bím Is aoibhinn liom aon seans ar bith a thógaint an Ghaelainn a labhairt ach is annamh a bhíonn seans agam just í a labhairt gan bhriseadh ar feadh cúpla lá so is annamh a tharlaíonn sé sin so bhí sé sin go maith just um, yeah so an ar an gcéad dul síos bhí dráma á chur ar siúl againn don do Fhéile na Bealtaine in Eaglais Naomh Eoin agus bhí sé sin ar an Satharn agus ansin just chuamar go dtí rudaí eile a bhí ar siúl so bhí Rossa Ó Snodaigh ag seinnt agus is b'iontach é sin bhíomar ag labhairt leis bhí open mic ag

Bhí sé saghas draíochtúil éalú as an gnáthshaol ar feadh cúpla lá. Agus ní, yeah, agus like, bhuel timpeall orainn sa Daingean ní bhíonn daoine sa Daingean ag labhairt Gaelainn go rialta so cé gur Gaeltacht atá ann, níl saghas mórán Gaeilge sa Daingean go rialta ach bhí againn so bhíomar ag labhairt agus táim ag dul i dtaithí ar an Ghaelainn arís agus a bheith níos fearr agus is aoibhinn liom nuair a thugaim faoi deara go bhfuil mé ag dul níos fearr, i dtreo, i dtreo níos fearr leis an Ghaelainn agus na focail iontacha a bhí agam ag teacht ar ais agus nathanna cainte agus mar sin. Mar is saghas superpower é dom. é a bheith agam agus a bhí agam i rith mo shaoil agus bheadh an-leisce orm é a chailliúint, bhuel ní chaillfidh mé é riamh but bhí, i rith mo shaoil bhí sé an-dheacair é a bheith agam ó ham go ham mar Bhí tréimhse ann nach raibh mórán daoine gur féidir liom labhairt leo trí Ghaelainn. Ach diaidh ar ndiaidh dhein mé, bhuel, an t-am go léir dhein mé an iarracht leis an Ghaeilge. So bhí mé mar bhall de Raidió na Life agus bhí mé mar chraoltóir do Raidió na Life b'fhéidir deich mbliana ó shin agus dhein mé craoltóireacht ann ar chlár ar feadh dhá nó trí bhliain darb ainm Tuairisc, clár cúrsaí reatha agus ar dtús nuair a chuir an bainisteoir stáisiúin an cheist orm bhí mé ag rá ok níl an Ghaelainn maith go leor agam chun é a dhéanamh ach d'athraigh mé an intinn sin agus dúirt mé ní bheidh an Ghaelainn riamh maith go leor agam. muna phiocfaidh an seans, muna tapóidh an deis, muna phiocfaidh an seans é a dhéanamh agus ansin tiocfaidh an feabhas ar an dearmad. Agus sin a dhein mé. So just dhein mé an cinneadh just léimt isteach agus é a dhéanamh. Agus dhein mé an clár sin ar feadh cúpla bliain le daoine speisialta. Chuir mé agallamh ar ar an Uachtarán Michael D Higgins agus cúpla polaiteoirí eile agus daoine eile. Uh, Liz Cole atá ann anois. Agus uh, yeah, agus ansin bhí mé mar bhall de Club Chonradh na Gaeilge agus club amhráníochta i gConradh na Gaeilge. sin, táim mar bhall de chlub reatha seachtainiúil agus club snámha, so is féidir liom beagnach gach rud i mo shaol, is féidir liom club éigin, freastal ar chlub éigin chun é a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Tá sé ait, like tá, is féidir le an saghas saol dúbailte a bheith agat sa teanga eile. agus an ceangal sin a bheith agat. Ach uaireanta, ó tá saghas rás ar siúl le Porsches. Tá timpeall caoga Porsches ag teacht. Anyway, yeah, so um, oh, just na daoine a bhí ann ag an deireadh seachtaine go maith. So seo an grúpa is déanaí atá mar bhall de na clubanna, club drám aíochta trí Ghaeilge agus yeah chuireamar dráma ar siúl Caitlín Ní Uallacháin sa Daingean agus eh, like, osclaíonn sé sin an doras do do dhaoine eile agus ag bualadh le daoine i saol na Gaeilge agus is pobal beag fite fuaite atá i gceist. um, so bhuail mé le, le lán daoine eile atá fite fuaite leis so sin rud iontach a bhí ann chomh maith ach just yeah tá mothúchán difriúil agam inniu n'fheadar conas é a chur i bhfocail i ndáiríre ach um, tá sé ag cur spreagadh ionam níos mó a dhéanamh. Agus táim bródúil as an nGaelainn a choimeád trí mo shaol mar bhí an baol ann i gcónaí nach mbeadh an seans agam í a choimeád agus ar an dara dul síos bíonn leisce ar dhaoine nuair a nuair a laghdaíonn sé go pointe éigin bíonn leisce ar dhaoine nach bhfuil siad maith go leor agus agus imíonn sé ar fad. Agus d'fhéadfadh é sin a tharlú domsa ach just chuir mé an éifeacht isteach an t-am go léir agus níor tharla sé. So, táim bródúil as sin. Mar ní raibh sé agam ó dhúchas really ach bhuel, tharla sé ar dtús nuair a chuaigh mé go hOileán Chléire nuair a bhíos. 12 bliain d'aois agus thit mé i ngrá leis an teanga agus an áit agus an oileán agus mar sin. Eh, táim taobh thiar den tractor anseo. Ach eh, agus tá sé agam ó shin agus anois tá plean agam beidh mé in Oileán Chléire i gceann coicíse do Fastnet Film Festival agus táim ag tnúth le teacht ar ais ansin agus an nasc sin a bheith agam arís. So caithfidh mé dul trasna ón tractor. Agus yeah, so mothúchán difriúil inniu, mothúchán maith, maith, deas, tá áthas orm, tá dóchas orm don todhchaí. Agus deireann daoine gur bhfuil athbheochan ar siúl anseo. Now bíonn saghas, bím saghas, uaireanta, amhrasach mar sin, chuala mé é sin cúpla uair, ach an meon atá agamsa, is cuma liomsa, nach, go bhfuil athbheochan nó nach bhfuil, is rud pearsanta é dom agus táimse freagrach as an, an obair a dhéanamh, is just an. bheochan a dhéanamh domsa agus é a choimeád beo domsa go pearsanta agus má bhíonn beirt nó triúr agam chun í a labhairt leo, déanfaidh mé é sin. Agus ní obair é mar bhainim an méid sin taitneamh as. agus mar dúirt mé is duine difriúil atá a thagann amach nuair a bhím ag labhairt an teanga so is is maith liom é á ah, tá sé draíochtúil an tíreolas anseo but um, sin é so sin é just fillte ar ais ó Féile na Bealtaine D'éirigh go hiontach leis is féile beag i mbaile beag i gCiarraí. Now tá an baile fíor bheag agus bíonn na mílte daoine ag cruinniú i baile atá oiriúnach do b'fhéidir 100 daoine agus uaireanta bíonn sé chomh plódaithe. Now oibríonn sé ach tá sin. Now bhí an tráth a bhí sruth abhainn ag dul thar an bóthar seo. Níl sé ann a thuilleadh, is trua. B'é an t-aon bóthar ar domhan a bhí sruth agus abhainn ag dul thar an bóthar. Bhí ní yeah, yeah, so bhí sé Ait é sin a fheiscint leis na blianta ach tá, is dócha go bhfuil na innealtóirí, dhein siad athrú ar an mbóthar chun é sin a dheisiú agus, ach is trua. Sin é. Yeah, teacht ar ais. Tá an deireadh seachtaine thart. Uaireanta bíonn brón orm nuair a bhíonn an deireadh seachtaine thart. Níl, níl brón orm anois, is dócha. Táim saghas dóchasach agus tá seans amháin eile agam dul go Oileán Chléire i gceann coicíse agus tá an samhradh ag teacht fós agus beidh spraoi againn. Slán go fóill.